an bɛ foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'an suit télévision santé sanfɛ an bɛ aw fo fɔ aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka émission kan tugun ni an b'a fɔ ko la jeunesse s'exprime n'o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ kuma di sifinnakaw ma an bɛ thème dɔ ta u bɛ u hakilinata fɔ an ɲɛna walasa an bɛ a faamuya cogoya min na wulada in na an ka bi thème ale tɛ dɔwɛrɛ ye o ye les violences faites aux hommes i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na semaine tɛmɛnen an bɔra ka baro kɛ les violences faites aux femmes kumaw cayara ɲininkaliw kɛra parce que ka an bɛ ka ɲina cɛlakaw fana ka côté kɔ n'i dun y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ na cɛw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ nin gɛlɛya ninnu sɔrɔ mais u ka côté fana ka gɛlɛn dɔɔni parce que a ma faamuya ni i yɛrɛ y'a kuma fɔ kuma fɔli man di kuma tɛ ko mɔgɔ k'i dɛmɛ a la k'a fɔ ko cɛ bɛ violenter surtout ko muso de bɛ violence k'a la a kuma ka gɛlɛn dɔɔni Wulada in na an bɛna baro kɛ aw fɛ o thème de kan mais n kelen tɛ ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ kuma d'u ma u b'u présenter ensuite an bɛ sɔrɔ k'an ka baro daminɛ n b'a daminɛ n droite fɛ ale b'a présenter aw la o kɔfɛ an bɛ continuer.
A ni su an balima alisilamɛw yani n ka kuma daminɛ n bɛ foli lase plateforme groupe laden bɛɛ ma o kɔfɛ ne tɔgɔ Mayimuna Konate ne ye plateforme minnu sigilen don fmasiyɔn ani ka ikasɔn o abuti yen de ala o de kuma an ko
ka foli di an lamɛnbaga ni an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔjan mɔgɔ yɔrɔ so mɔgɔ kan ne tɔgɔ barali sangare ne kɔntan bɛ sosi tɛ tarawele ye fɛrɛ la

kɛlen don tabou ye parce que mɔgɔw da tɛ don a baro la k'a fɛ an dun kan ka a ɲɛfɔ parce que cɛlakaw fana bɛ yen nɔ minnu sɛgɛnnen don hali n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko musolakaw de ye ye a partie fanba ye minnu bɛ violence sɔrɔ mais an bɛ waati min na i komi sisan cɛlaka dɔw fana bɛ yen nɔ minnu tɔɔrɔlen bɛ kosɛbɛ sababuya kɛ lawaleya dɔw bɛ ta ka ɲɛsin u ma tɔɔrɔya bɛɛ tɛ bugɔli ye fɛn wɛrɛw bɛ se ka na min bɛ se ka tɔɔrɔya lase adamaden

o question diyara n ye trop bon ne yɛrɛ fɛ violence ye min ye o de ye comportement fɛn fɛn bɛ ta k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'a ma kɛ n'a tigi ka laɲini ye ani n'a bɛ se ka ɲangili dɔ lase a tigi ma an b'o bɛɛ kɛ violence ye o faamuyara Ali i bɛ dɔ fara Mayi ka kuma
bon n balimamuso y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan, unhun, i b'a dɔn ka damatɛmɛ waleya dɔ ta k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ, unhun, donc a bɛ se ka kɛ furu kɔnɔna ye, oui, a bɛ se ka kɛ teriya kɔnɔ, a bɛ se ka kɛ baaraɲɔgɔnya kɔnɔ, i b'a fɔ a bɛ se ka kɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na cogoya min na quoi, maintenant damatɛmɛ wale in a bɛ kɛ ni mun ye ka kɛ

violence physique bɛ sɔrɔ cogo di e ni mɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ e b'a dɔn k'a fɔ k'i fanga bɛ se a ta la mhm. i b'a tigi bugɔ f'a bɛ taa se ni jogini e, jogini da dɔ ye ka se a tigi ma mhm. a sabanan o ye violence psychologique ye mhm. bon ni mɔgɔ caman t'o dɔn n'o o de fɛnɛ bɛ an balima cɛlakaw kan kosɛbɛ o de ye ka kuma fɔ mɔgɔ ma kuma man d'a ye i bɛ se ka mɔgɔ neni i bɛ se ka kuma dɔ fɔ a ɲɛna ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ k'i bɛ k'a tigi violenter ka sɔrɔ i bɛ ka violence k'a tigi la o kɔfɛ violence socio-économique bɛ yen nɔ an yɛrɛ ka fɛn kɔnɔna la an ka culture kɔnɔna la i n'a fɔ Mali la cogo min na violence dɔw bɛ yen nɔ olu fɛnɛ bɛ ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma so ee socialement ka sɔrɔ hali n'i yɛrɛ sago tɛ a b'an ka société kɔnɔna la bon nin bɛɛ bɛ violence type la parmi quelques uns an ye nin damadamanin cité mɔgɔw ye se ka mun fɔ o kan. ok o faamuyara Ali e fana fɛ e yɛrɛ bɛ se ka type dɔw fɔ an ɲɛna. bon ee ka da wagati cogoya kama n tɛna fɛ k'o kɛ an b'o fara an balimamuso ta kan maintenant an bɛ se ka dɔɔni de fɔ ka fara a kan. o ye mun ye sisan parce que généralement i bɛ mɔgɔ caman ye u bɛ kuma violence faite aux femmes u bɛ kuma o kan o de b'i ye maintenant i bɛna a ye bi k'a dɔn cɛ bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la a b'a kɛ muso de kosɔn a b'a kɛ muso kosɔn ni sira jumɛn ye muso bɛ se ka kɛ ba ye a bɛ se ka kɛ furumuso ye a bɛ se ka kɛ denmuso ye bon maintenant n'a fɔra i ka si ɲɛna mɔgɔ kunko la ni dugu jɛra a tigilamɔgɔ ka tila k'i ɲininka ko la ko mun y'i ɲɛ bilen i bɛna ye k'a fɔ i yɛrɛ bɛ nimisa mun de la ne sira ɲɛna nin kunko la dɔ bɛna kɛ ban ka da mun kan sisan i i bɛ nin damatɛmɛ wale min na i b'a fɔ an balimamuso bɔra ka damadɔ fɔ an ɲɛna cogoya min na n'i ko k'i b'a approfondi i bɛna ye k'a sɔrɔ cɛlaka caman bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni sira jumɛn ye sisan dugu jɛra i sɔrɔla ka bɔ i bɛ taa denbaya dahirimɛ ɲini i ye muso dɔ t'i kɔ n'o ye i furumuso ye den dɔ de b'i kɔ pour que o ka se ka janto den ka éducation na n'o ye mara taabolo ye ka se k'o dilan ka ɲɛ e bɛna ye o fini e bɛ bɔ sisan don bɛɛ man kan wagati bɛɛ man kan hadamaden yɔrɔ i ye dɔ ɲini i m'o sɔrɔ i nana so kɔnɔ maintenant a denmisɛnninw bɛ cogo di u tilenna cogo di e nana a muso ɲɛ bɛ mun na n'a ye fɛn dɔ y'i bolo a ma fɛn y'i bolo sisan e bɛ denmisɛnninw ɲininkali kɛ ne na yala i ka du dahirimɛ sera a kɔrɔ i bɛna ye psychologie a bɛ jouer mɔgɔ kan ko cogo parce que i bɛna a dɔn cɛ bɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔ la a bɛ k'a kɛ muso kama a bɛ k'a kɛ denbaya kama ka tila ka na ko muso bɛna nin kuma sugu f'i ɲɛna sisan mais i bɛna a ye k'a fɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya min ni cɛ tɛna se k'a yɛrɛ maîtriser a kɔnɔna na i bɛn'o ye i b'a ye a filɛ ka min fɔ sisan ee violence sexuelle violence sexuelle la a bɛɛ tɛ k'a fɔ a bɛ cɛ kan cɛ ka violence min bɛ kɛ cɛnimusoya mɔgɔ lamɛnbagaw hakɛ to cɛnimusoya sira fɛ a bɛɛ tɛ cɛw ka kɛlɛ ye a dɔ la i b'a sɔrɔ muso ta b'a la an b'a fɔ cɛ binna muso kan i b'a ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni cɛnimusoya kuma nana yen nɔ jo bɛ di muso ma parce que u b'a fɔ setigi ye cɛ fangatigi ye cɛ mais a dɔ la muso b'a provoquer muso joli bɛ yen bi minnu sarala k'a fɔ bɔ ni karisa ye dɔrɔn pour ka se ka preuve dɔ sɔrɔ k'a tɔgɔ lacɛn i b'a ye i n'u bɛ don ɲɔgɔn na baw sɔɔni ko non ko karisa binna a kan mɔgɔ si t'a ɲini ka faamuya i b'a ye o b'a la tugun i bɛna duba caman ye n'a fɔra ko dutigi ye fatɔ ye mɔgɔ caman fɛ k'a fɔ farinya don farinya tɛ parce que dutigi b'a kunfɛ

mais tellement que a b'u kunna k'a dɔn k'a fɔ ko ah, don min na ni parce que ne farisogo dege mun na ne ma tanu de ni e farisogo dege e, cɛnimusoya sira ninnu fɛ don min n'a ma sɔrɔ o bɛna dɔ dalen la so kɔnɔ ka nin waleya las'a ma i b'a sɔrɔ a caman na cɛ bɛ siran jusqu'à ce que muso bɛna lase a la ni muso nana lase a la sisan donc a bɛ jouer dɔw kan psychologique kan u ka vie courante kɔnɔna la parce que ni i ye fɛn min ye k'a sɔrɔ cogo ka nɔgɔ i ma e tɛ valeur k'a la donc a bɛ jouer o jeune ninnu kan o bɛɛ fana ye damatɛmɛ wale dɔ ye fɛn min bɛ kɛ cɛw la mais hadamadenw t'a dɔn donc n tun bɛ fɛ ka nin fɔ ka fara n balimamuso ta kan o ni Cɛ bɛ se ka violence min sɔrɔ o ninnu bɛɛ fɔlen kɔfɛla la a ka ca n'a ko k'an ka kuma kan an b'a ta ɲina fo san wɛrɛ sini tɛ dɛ fo san wɛrɛ an tɛ tila kuma la quoi parce que ni i ko k'i bɛ na sisan ka na cɛ ka damatɛmɛ wale min bɛ kɛ cɛ la ani binkanni wale min bɛ kɛ cɛ la k'i b'i da se a kuma ma siran yɛrɛ bolo ma i kana bɔ ka dɔ jɔlen sɔrɔ ni bese da la k'i kɔnɔ parce que i b'a dɔn tele la kuma man nɔgɔ parce que i sigilen bɛ yɛlɛ to joli kan k'a sɔrɔ i ka laɲini tɛ maintenant e bɛna ye sisan par exemple kɔmi an ma don violence conjugale kɔnɔna la maintenant an bɛ ka kuma société ta kan sisan ni i ko i bɛ damatɛmɛ wale dɔ ta k'a lajɛ sisan misaliya dɔ ye mun ye e ye faantan den se b'i ye mais diplôme b'i bolo e ta poste la i taara baara yɔrɔ dɔ la ka taa directeur den dɔ sɔrɔ yen nɔ a dɔn t'a la diplôme dɔ falsifié de b'a bolo maintenant e nana baara yɔrɔ in na sisan a b'a dɔn a capacité bɛ e de la ka poste in ta yanni a ka k'i teri a t'a k'i teri a bɛna i ka jugu ye munna n'a k'i teri ye sisan tiɲɛ dɔ bɛna ye tiɲɛ dɔ bɛna dɔn e bɛ se ka poste récupérer ale la facilement donc ale bɛna mun kɛ sisan a b'i menacer fɔlɔ i jigi dalen poste min i b'a bila n'i m'a bila n bɛ problème las'i ma fo ka s'i saya ma, aa ale fa ye yɔrɔtigi ye donc directement a b'a bila a kunna k'a fɔ bon ne nana yan nɔ, muso dɔrɔn concerné tɛ, bon muso dɔrɔn t'a sɔrɔ parce que n bɛ misaliya dɔ ta k'a d'i ma bi o kosɔn ne b'a fɔ malien jeune bɛɛ k'a ka baara kɛ, an nana tila bon k'an ka taa stage la An ka première semaine question fɔlɔ min posera n kun ka te wuli ka lamɛn donc ne nana sigi i bɛ se ka san kelen ban i bɛ te wuli la k'a di i ka patron ma k'a di acteurs ma k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma k'a fɔ k'i nana baara de la ka sɔrɔ i bɛ te wuli de la i m'a faamuya o bɛ nɔ quoi donc n'i ye violence ta en général a bɛɛ sirilen tɛ du kɔnɔna la a bɛɛ sirilen tɛ furuso kɔnɔna la baara yɔrɔ b'a la sigida b'a la i b'a fɔ n ye dɔ f'i ye baara yɔrɔ kan sisan mais tagalen ɲɛfɛ an da bɛna ayi ni e de tun don n y'a fɔ n ko i yɛrɛ fɛla la sisan nɔ e bɛ violence faite aux hommes i b'a ye cogo di ne bɛ violence faite aux hommes komi n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na an fɛ yan nɔ n'an ko ko violence violence immédiatement mɔgɔw hakili bɛ taa ka taa musow de fanfɛla la Oui. ka sɔrɔ an b'a ye violence fɛn fɛn bɛ kɛ musow la a caman na a caman bɛ kɛ cɛw fɛnɛ la mais u tɛ sɔn k'u taw de fɔ o yɛrɛ y'an sigi kunba ye ni plateau in sanfɛ k'a fɔ an balima cɛlakaw ɲɛ na c'est pas parce que k'i ye muso ye ou bien n'i ye cɛ ye n'i violentelen don k'i t'a fɔ an ka société yɛrɛ de b'o kɛ ni denmisɛnnin depuis ni denmisɛnnin fitininama cɛ ni muso bɛ tulonkɛ la sisan ni muso binna a bɛ kasi mais ni cɛ binna o b'a fɔ k'i kana k'e cɛ tɔ k'i t'i da de bon e b'o lajɛ depuis ni yen nɔ a bɛ wuli ni o hakilina min ye fo ka taa fo k'a kɔrɔbayara hali ni violence kɛr'a la a tɛ se k'a exprimer mm. a dɔw la i b'a ye an ka société kɔnɔna la eh, an ka société kɔnɔna la i b'a ye a caman ye cɛlakaw de ye mm-hmm. n m'a fɔ ko musolakaw t'a kɛ mais a caman caman ye cɛlakaw ye mm. bon o bɛɛ bɛ sɔrɔ violence in de fɛ o violence dɔw a hukumu kɔnɔna la a dɔw ye n'i donna so kɔnɔna la komi n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na e bɛ don so kɔnɔna la e bɛ taa ka t'i yɛrɛ sɛgɛn ka taa wari ɲini ka na fɛn kɛ k'i bɛna muso nisɔndiya e bɛna so kɔnɔna la i bɛna sɔrɔ problème fitinin dɔ bɛ yen nɔ o problème na dɔrɔn a b'a ɲɛ kumu e kɔrɔ i yɛrɛ bɛ don i ka so kɔnɔna la dɔrɔn immédiatement i bɛ impression fɔlɔ min ye dɔrɔn o ye muso ɲɛ kumunen de a b'i yɛrɛ stresser fɔlɔ yan'a ka se mɔgɔ wɛrɛ ma bon o kɔfɛ so kɔnɔnaw la surtout dugutilamafɛ kuma e o bɛ cɛ sɔrɔ kosɛbɛ e ni cɛ bɛ fɛn dɔ yɛrɛ sufɛ mun ye cɛ reposer kuma ye a kan ka soli ka bɔ e bɛ na e ka kuma misɛn tɛ daminɛ fo sufɛ i bɛ na ka na kuma buruburu daminɛ cɛ kɔrɔ k'o kuma tɛ ban o ye violence belebeleba ye o kɔfɛ hali bugɔli ninnu senfɛ an bɛ a ye k'a fɔ ko ni violence kɛra musow de b'u ta exprimer i b'a sɔrɔ musow ɲɛw fɛngɛlen bɛ kɛ u b'a fɔ ko jɔn y'e bugɔ n cɛ de ye n bugɔ mais i b'a sɔrɔ cɛw yɛrɛ dun fana bɛ bugɔ u ka furuso kɔnɔ cɛw bɛ bugɔ u ka furuso kɔnɔ a dɔw la u tɛ se k'a f'u ka mɔgɔ ɲɛna de parce que n'i y'a fɔ u b'a fɔ ko nin ye muso jɔn ye muso ye nin kɛ n na muso ye nin kɛ n na alors que ka sɔrɔ o tɛ violence émotionnelle fɛnɛ filɛ nin n'i ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ ma kuma min bɛ digi a la e bɛ se k'a fɔ cɛ ma sisan i tantɔ i ka nɛni jugu ta ka cɛ sɛgɛrɛ mhm. a tɛ se k'a kuma fɔ mais a digilen bɛ k'a la a dɔw la a t'a dɔn a bɛna a ko kɛ cogo min na finalement a bɛ na ni e, degun ye société kɔnɔna la ne kuma filɛ n'o degun na cogo min na sayaw bɛ ka caya e, suicide bɛ fan bɛɛ fɛ mais mɔgɔ t'a kun dɔn a y'a yɛrɛ faga kun min na mɔgɔ si t'a dɔn mais a bɛɛ cause in ye violence in de i ye violence émotionnelle min fɔ ne ye n bɛ na o yɔrɔ la dɔɔni dɔw fana b'a kɛ surtout musolakaw n'u diminen don cɛ kɔrɔ sisan nɔ u bɛ den nɛni u bɛ nɛni fɔ den ma

ka denmisɛnnin bugɔ denmisɛnnin kasikan bɛ dugu la u bɛ se ka den minɛ k'o ci raison t'a la foyi t'a la pour que ka se k'e dusu labɔ bon ni e ma s'i dusu la ni e wulila ka se muso in ma k'i b'a bugɔ e de ta bɛ yen a bɛ fɔ k'a y'a bugɔ den nɔfɛ e de ye dunan sigi ka sɔrɔ mun bɛ e kɔnɔ o ma fɔ a ka gɛlɛn dɔɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ an ka sigida in na a ka gɛlɛn

mais i ka i ka cɛya wale kɛ taga ɲuman sira kan, unhun, i bɛ bi ni violence kɛra i la mɔgɔ minnu b'a fɔ don dɔ la i n'u tɛna se ka kɛ kelen ye cogo si la parce que ni e bɔra k'i ta fɔ i ta exprimer a banna i fan fɛ mais mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'i kana t'a fɔ i kana t'a fɔ don dɔ la i bɛ taa baara la ko nin nin ko in y'a sɔrɔ nin ko in y'a sɔrɔ i b'a ye a tɛ kɛ kelen ye o ɲuman ye min ye n'a kɛra i la il faut t'exprimer a fɔ a nin de bɛ n kan nin de bɛ n kan o de bɛ soulager i bɛ ni muso y'a ka kuma fɔ dɔrɔn a bɛ se ka tɛmɛ a bɛ lafiya ni ko kɛra muso dɔ la a bɛ bɔ k'a fɔ nin de kɛra n na i b'a ye a bɛ lafiya mais mun na cɛ tɛ bɔ k'o kelen fɔ il faut que aw fana ka bɔ cɛw fana ka bɔ an bɛ yan nɔ aw de kama n'i y'a ye bi an ye nin thème ta o kɛ kun ye cɛw de ko ye an bɛ muso kama cogo min na an bɛ cɛ kama ten cogoya la mhm. ni ko kɛra la u k'u esprime mhm. ni ne bɛ na ni ne bɛ na ni ne bɛ na a bɛ na ni e, saya ni fɛnw dɔgɔyali an ka sigida kɔnɔ vraiment mhm. o faamuyara halisa an b'a jira an filɛbagaw la k'a fɔ aw ye aw ka émission de kɛnɛ kan ni an b'a fɔ ko la jeunesse s'exprime bi wulada in na maimuna konate n'ale ye chargé adjointe et e, plateforme des jeunes engagés pour l'élimination des BBJ et la lutte contre les

Madame Tunkara Kadidiatou Sako Traoré, présidente de Action Jeunes et Femmes pour le développement durable. Nin lajɛ nin labɛnna ka kun kɛ seize jours d'activisme o ye baara ye tile tan ni wɔɔrɔ min o ye lajɛlen don musow ni denmisɛnninw ka waleya jugu minnu bɛ k'u la olu kɛlɛli kama san kɔnɔ donc nin baara nin kun talen don o tile tan ni wɔɔrɔ baaraw kɔnɔna na a kunba ye bi an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina jagabɔ kɛ walasa cogo min na an bɛ se ka sɛbɛn fura sɔrɔ mali kɔnɔ min b'a to musow ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ani den musomanw ni kɔrɔbalenw u bɛ gɛlɛya min na sɛbɛn bolofara ka se ka sɔrɔ o la min bɛ se ka dankari o gɛlɛyaw la Chaque crise humanitaire ou conflit entraîne une hausse des violences basées sur le genre.

ali ee ni ne ko ni nin waleya in bɛ famille min kɔnɔna na walima a bɛ sigida min na binkanni wale bɛ ka taa ka ɲɛsin cɛ ma a kɛra sugu sugu ye physique de don walima psychologique de don émotionnel a bɛ se ka jouer den ka lamɔ cogoya kan alihamdulila i ka ɲininkali diyara n ye a bɛ n'a fɔ n'i ko mara parce que o ye éducation ye nansarakan na maintenant n'i ko mara mara tɛ ni fa tɛ mara tɛ ni ba tɛ maintenant i bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye denmisɛnninya bolo ma k'a fɔ a bɛ wuli a bɛ muso karate a b'a boxer n'a ma ɲi kelen kari a tɛ lafiya généralement a b'a sɔrɔ jateminɛ na depuis à bas âge a b'a dɔn fa bɛ yan ci i m'a faamuya donc den bɛ se ka wuli n'a ye donc on dit chaque enfant est l'image, comment dire chaque père est l'image de ses enfants. Ni i nana n'a ye cogo dɔ ma i bɛna dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn denkɛnin ka fa jɛ a ka gɛlɛn denmusonin ka ba jɛ a bɛ comportement minnu y'olu la voilà a b'olu de ta comportement min y'olu la généralement a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ bon nin de ka ɲi nin de ye comporter ɲɛnama ye bon ni ne ye nin kɛ nin de bi bɛn c'est parce que inconvénient b'a la t'a dɔn n'a b'a dɔn a t'a kɛ tugun i bɛna ye sisan i b'a fɔ an balimamuso da sera a ka kuma tɛmɛnenw na yɔrɔ dɔ fɔ ka tɛmɛ an bɛ sigi an bɛ baro kɛ ne ɲɔgɔn na bon nin don zéro heure nana se ne ko n ko bon an ka baro bila n ko ne bɛ taa n da a nana kɛ n'a ye k'a sɔrɔ an nana baro dɔ daminɛ cɛ dɔ sigilen b'an kɛrɛfɛ mais mɔgɔ si tɛ a dɔn k'a sigilen bɛ yen a ko ko dɔgɔ ko na yan ne nana a ye cinq mille di ne ma ko taa butigi la i ka taa te paquet kelen san sukaro kilo kelen a ka na te sigi an baro kɛ donc an sigi a ko k'aw tun bɛ kuma dɔ la a t'a dɔn erreur dɔ ye ne sɔrɔ bi ni ne sara kɔ tɛ ne la ne k'a ma mun na a ko n bɛ mun f'i ye n'i b'a faamuya a bɛ ka kuma min fɔ n'o ye du éducation kuma ye éducation tɛ kɛ ka fa ɲɛ kumunen to a tɛ kɛ ka ba ɲɛ kumunen to ni i b'i mara kɔ ni i diminen don i ni muso ka kɛ kɛlɛ la n'i b'a fa n'a ba nɛni a k'i n'a kɛlɛ kana kɛ den ɲɛna a ko den fila de b'ale bolo mais den fila min b'ale bolo ale ye den fila sɔrɔ kɛmɛ seegin de kɛmɛ naani bon kuma nana bon an hakili ma an ko a ma Mun de la a ye nin fɔ a ko ale ni muso ye mankan kɛ so kɔnɔ wula fɛ sufɛ a nana mago nana se a yɛrɛ furumuso ma furu bato sira fɛ muso ko ko non parce que a n'ale kɛlɛla a y'ale bugɔ mɔgɔ cɛ la en même temps ale k'a ma ko a ka pariwari kɛmɛ naani k'a k'i b'a fɔ hakili t'o la bon pour que a ka se ale ma fo a ka kɛmɛ naani d'a ma bon dans le cadre besoin cɛ obligé a ye kɛmɛ naani di muso ma a jɛra muso fɛ kɔfɛ ale nana nimisa o kɛra denkɛ ye o k'a sɔrɔ fo siɲɛ fila bon a ko wari b'ale kun na terrain b'a bolo entreprise b'a bolo mais est ce que n'ale sara ni muso in denw bɛna se k'ale kɔ dilan donc ne k'a ma n ko kɔrɔ n k'i yɛrɛ de y'i ka du ci N ko n'a fɔra a ma a ka furu yɔrɔ dɔn ko nin y'a dɔ ye quoi n ko c'est vrai furu ka di bɛɛ ye furu bɛnnen don bɛɛ la mais furu ma jagoya mɔgɔ si kan n'i m'a ye k'i bɛ muso furu i bɛ muso ɲini muso min b'i kɔ de dilan bon e filɛ ka nin min fɔ sisan damatɛmɛ wale dɔ kɛra e la e muso ye violence dɔ ta k'e sɛgɛrɛ bon a nana non seulement k'a jouer psychologie kan a jouer ka avenir kan parce que ni e tɛ yen a fɔ ko san bɛna ka tɔ to gomi de n'i tɛ yen f'i den de ka sɔrɔ denw bɛ a jija ka janto i ka mara cogoya la e ye fɛn min to ale ka se ka baara kɛ n'o ye mais n'i taara ka to ta ko denmisɛnninw bɛ n ta o taa a bɛɛ cɛn sungurunbaso la an ye o kuma fɔ ten quoi tugun i bɛna ka na damatɛmɛ wale mun k'i bɛna a ta sisan sisan yɛrɛ k'a bila minɛn minɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ a b'a fɛ fo k'a bɔn bon i b'i muso ta kɛmɛ sigi o kɛmɛ sigi k'a fɔ cɛ ka dumuni kɛ wagati o tɛ deli kuma ye u t'a dɔn cɛ ka dumuni kɛ wagati o tɛ kuma caman kuma ye u t'a dɔn cɛ da wagati o tɛ kuma caman kuma ye u t'a dɔn i b'a ye furu bɛ kɛ sisan sisan cɛ ni muso bɛ sigi u bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ u bɛ baro kɛ u ka di ɲɔgɔn ye kumakan duman bɛ yen mais kalo kelen kalo fila ka na se san kelen ma i bɛna ye k'a dɔn gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya ye mun ye sisan e bɛna dɔn sisan i bɔra dugu kɔnɔ i sɛgɛnnen dumuni bɛ ka d'i ma k'i ka dumuni kɛ muso nana i sigi i ni muso bɛ dumuni na ɲɔgɔn fɛ ko papa ko ne ka pari wari waa kelen i bɛ dumuni kɛ mais a bɛ taa yɔrɔ i t'a taa yɔrɔ dɔn a kɛra sababu ye ka muso bɛɛ fɛ dumuni nege bɔ cɛ la waati min i dalen b'i si dilan kan hali furubato ɲuman i mago sera muso ma ko ko ne tun n kɔrɔkɛ muso jiginna ko o denkundi kan ka kɛ weekend nata la ko e dun ma wari di ne ma an ka kan ka taa bolomafara di e y'a fɔ a ye yɔrɔ min na sunɔgɔ bɛ tigɛ ka bɔ ɲɛna O nana kɛ facteur ye jusqu'à ce que cɛ bɛ muso bɛɛ la fo muso k'i da, ni muso m'i da a t'a da, a t'a da, oui, parce que a b'a fɔ ne da problème de bɛ n ɲɛ, unhun, donc n'o nana to ten cɛ ni bɛ cɛn a dusu bɛ kasi a bɛ na ni bugɔli ye, n'a sera bugɔli ma sisan balimamuso da sera a yɔrɔ ma ka tɛmɛ kuma tɛ mais ne y'a ye Ni sira jumɛn ye sisan i bɛ se ka muso sigilen to a b'a fɔ den ma papa na i ka taa boutique la i ka taa sukaro san jan ni den sumayara ou bien mama i jɔ fɔlɔ n bɛ don ɲɛgɛn na n'i ma taa n ka sukaro san sisan n b'i segin i fa tan nɔ la sisan ou bien n b'i fa tan nɔ kɛ tan sisan bon réellement cɛ sigilen a b'a dɔn den tɛ mais ale de don munna ale ni e bɛ mankan na i tɛna se k'ale nɛni i tɛna se ka ale bugɔ i bɛ passer den de fɛ k'ale dɔgɔya i bɛ denfa caman ye u b'a fɔ denw ma non e ba ma n nɛni e de ye ne nɛni parce que a fɔra cogo min n'i y'a kɛ ten a tun tɛ se ninnu na donc ni den o den nana wuli ten den bɛna a dɔn musoman na a b'a fɔ ko ko ne yɛrɛ ba tun bɛ n fa nɛni ko fa nɛni tɛ kojugu ye ni den nana wuli ten cɛman ka côté la a b'a fɔ a ah, ne ye n fa ye k'an ba kɔrɔ koron n'a bolokuru ye a bi aikido ni mae geri ni mawashi geriw bɛɛ k'a la ko bon ne ne nana wuli sisan est ce que hali ne ye marifa ci n ta la ne m'a ye n fa la donc i bɛna dɔn o la k'a fɔ violence min bɛ yen k'a bɛ kɛ a kɛra cɛ yan fɛ a kɛra muso yan fɛ a bɛ jouer denmisɛnnin ka éducation kan parce que i bɛ denmisɛnnin fɛn fɛn k'a bɛ ko dɔ kɛ carré kɔnɔ a bɛ fɔ ko non k'a ta so kɔnɔ so kɔnɔ ye jɔn ye fa ni ba tɛ donc i ka kuma jaabi la n'i ko k'a tɛ jouer éducation kan o y'i ka kuma nɔgɔya k'a fɔ éducation base ye fa ye parce que fa ye maratigi ye mais mara kɔlɔsibaga ye ba ye i b'a fɔ fa ye dutigi ye mais ba ye gatigi ye o faamuyara e Mai e fɛ muso bɛ nin waleya minnu ta ka ɲɛsin cɛlakaw ma yan cause dɔw b'a la
bon an bɛ se k'a fɔ ko cause b'a la fosi kuntan tɛ n'i ye ko o ko ye k'a bɛ kɛ kun dɔ de b'a la bon a caman na an ka société kɔnɔna la musow de b'a ye k'a fɔ ko olu bɛ duguma à chaque fois bon pour que u ka se ka fɛn kɛ olu fana ka mɔnɛbɔda ye yɔrɔ jumɛn ye o de ye ni cɛ mago b'u la dilan kan walima ni u mago ni e, e, ka nin kɛ ka don den ninnu na quoi mm-hmm. an bɛ se ka fɔ olu ɲɔgɔn na parce que ni e b'a dɔn k'a fɔ ko ni e ko cɛ ma k'a ka nin d'i ma n'a tɛna d'i ma e a mɔnɛbɔ yɔrɔ ye jumɛn ye e bɛ se k'a fɔ ko n jɔ n tɛ pressé nin ma ni su kora sisan nin bɛna ne sɔrɔ yan mais o la o est ce que cɛw de tɛ k'a kolokolo bari n'a y'a ɲini i fɛ n'i m'a kɛ dun bon a kolokolobaga tɛ cɛw ye a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ye furu kɔnɔna la mm-hmm. o de y'a to communication cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ c'est très important n'a bɛ furuso kɔnɔna la parce que nin na dɔ bolo ko nin don dɔ fana bolo ko nin de don mm. n'an m'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ ɲɛnabɔ mm. bon a bɛ se ka kɛ o y'a kun dɔ ye bon kun filanan fana a kun ka ca mais kun filanan fana bɛ sɔrɔ e, muso ka faiblesse yirali a la furuso kɔnɔna la mm-hmm. ni ni muso y'a dɔn k'a fɔ ko force t'ale la n'a dimina a b'a fɔ ko don o don nin bɛ ne kan don o don nin bɛ ne kan don dɔ la est ce que n yɛrɛ tɛ n défend o défend bɛ se ka kɛ n'a ye fɛn dɔ sɔrɔ a b'a fara cɛ kun n'a ye fɛn dɔ sɔrɔ a b'a fara cɛ kun bon n'i ko k'i bɛ violence kun fɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛla la généralement an b'a ye an de ta bɔlen don muso de ta bɔlen don mais cɛw fana ta bɛ yen nɔ mais a kun fanba a bɛ cɛlakaw fɛ yen nɔ mais o t'a yira k'a fɔ k'u fana violent tɛ.
Ani i bɛ dɔ fara yɔrɔ in kan bon ee i b'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ an ye cogoya min na mɔgɔ mɔgɔ ni kasa man di i man kan tɛ ka ye bo feere la parce que ni bojago man di i bɛ ni kasa man di dɔrɔn i bojago dabila parce que bo yɛrɛ tɛ taa kasa kɔ quoi ee n'i ne ɲininka k'a fɔ damatɛmɛ wale bɛ ta k'a kɛ cɛlakaw la furu kɔnɔna na baaraɲɔgɔnya la ani jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la i bɛna ye k'a dɔn k'a fɔ a kun ye mun ye Généralement a jubaju ne ka faamuya la marabaliya de don a jubaju ye marabaliya de i m'a faamuya marabaliya don sira jumɛn fɛ sisan parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ muso tacogo ni bi muso tacogo tɛ kelen bon bi cɛbakɔrɔ den t'a den munna e e nana so kɔnɔ sisan fɔlɔ i b'a ye dutigi de bɛ muso ɲini a den bɛɛ mais bi an ko ko bon min diyara n ye n b'a ta i ni pantalontigi dɔ bɛ ɲɔgɔn ye aw yɛrɛ m'a dɔn ko Ibiza wa mun Ibiza ne t'a fa ninnu yɔrɔ tɔgɔ dɔn yɛrɛ i bɛ dɔ ta Byblos la dɔw yɛrɛ b'u ta jenbe dɔn na i b'a fɔ sobolo ninnu n'u ɲɔgɔnna ninnu bon i bɛna ye k'a dɔn k'a fɔ marabaliya n'a warala société kɔnɔna na ɲuman tɛ dɔn juguman tɛ dɔn ne bɛ cause fɔlɔ min ta o ye marabaliya de parce que ni mara bɛ yen muso k'a dɔn jɔn ye cɛ ye muso k'a dɔn n bɔra cɛ dɔ la mhm. muso k'a dɔn ne ba marala cɛ dɔ bolo ni muso y'o dɔn est ce que i b'i damatɛmɛ wale dɔ ta k'a fɔ i b'a kɛ k'i cɛ sɛgɛrɛ i t'a dɔ ta k'a fɔ i b'a kɛ k'a sɛgɛrɛ mhm. mais n'i ye k'a kɛ c'est que i ma mara parce que bi problèmeba dɔ fana bɛ an baw la il faut que an k'o yɔrɔ in souligner mɔgɔw ye u k'a faamuya quoi o ye mun ye sisan i bɛ furumuso min ye k'a fɔ ko nin y'a n'a den sigilen a bɛ ka kuma n'a ye a ka du ta sira kan o tɛ yen a man ca maintenant i ye muso furu ten nɔ muso nan'i fɛ yen nɔ an cɛ joli ye muso ta bar kɔnɔ k'u furu k'u jogo yɛlɛma a bɛ fɔ k'i ka muso furu i bɛ se ka muso min jogo yɛlɛma ani mun i b'a ye i bɛ se ka muso caman ta a bɛ sira kolon kan mais i b'a jogo yɛlɛma mais ni muso n'a cɛ kɛlɛla k'a nana so kɔnɔ fo denbaw k'a dɔn a bɔra a bɛ cɛ dɔ de fɛ yen mara la e bɛ den wolo i fɛ yen nɔ e ka du maracogo o ni ne ka du maracogo kelen don n'i ye yiri turu sisan est ce que diyagoya yiri bolo bɛ ka taa sira kelen fɛ a tɛ taa sira kelen fɛ den lamɔna yɔrɔ min na a n'a bɛ taa furu la yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ maraw kɛcogoya bɛ ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ bɛnnen e ka du kɔnɔ o bɛnnen tɛ ne fɛ parce que du sigicogo tɛ kelen o sigi kan tɛ kelen balimatigiya bɛ yen nɔ masatigiya bɛ yen a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye i bɛ o bɛɛ minɛ a la quoi maintenant aw ka du kɔnɔ sisan ni kelenna dumuni ka di e muso ye e ye jamatigi ye est-ce que e bɛ se k'o diya i muso la i tɛ se k'a diya la donc fɛn o fɛn bɛ yen que a kɛra cause ye na marabaliya de don ni muso y'a den mara a bɛ den cɛ ka muso mara muso ka cɛ mara parce que o de don donc e yɛrɛ bɛna a dɔn sisan muso dɔw yɛrɛ ka caractère kama u bɛna mun kɛ a bon ne cɛ bɛ ka nin kɛ n b'a dusu kasi n b'a dusu kasi ni mun ye a muso dɔw bɛ taa ka t'u yɛrɛ su cɛ ka chauffeur kɛ a ka gardien cɛ bɛ bɔ baara yɔrɔ la ka na a dɔw sɔrɔ so kɔnɔ quoi u b'a caman kirinnen su ta ka taa don k'a fɔ k'u sara o y'a sɔrɔ u ma sa crise ta to yen, unhun, e bɔra baara yɔrɔ la ka na i muso ni i yɛrɛ muso n'i ka gardien ou bien i ka baarakɛden dɔ sɔrɔ i si dilan kan a b'i kɛ cogo di? A ma gɛlɛn bon a caman bɛ yen nɔ mɔgɔ fɛ k'a fɔ ko cɛ tɛ se ka fɛn dɔ kɛ muso ye furubato sira fɛ ou bien a tɛ ka besoin dɔ k'a ye alors que a caman tɛ o ye mais ne cɛ kɛlɛla bon a bɛ n bugɔ a bɛ n nɛni soit a bɛ fɛn dɔ kɛ n na pour que ka n venger n mana mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ n tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la n bɛ n yɛrɛ di bɛɛ ma donc cɛ mana taa jamajɛ yɔrɔ jamajɛ yɔrɔ la a tɛ se ka kuma i bɛna bɛɛ mankan mɛn i bɛ nin ye tan nɔ a ne bɛ tan wari b'a kun sanu b'a kun villa b'a bolo mais a muso tolen don manamana de la mais muso b'a kɛ en pensant que a bɛ k'a kɛ cɛ de la Ka sɔrɔ ale ka a bɛ ka k'a yɛrɛ la a bɛ ka k'a denw na donc n fɛ k'o de fɔ ka fara an balimamuso ta kan Ok, o faamuyara.
Mai. Maintenant ee an ye cause fɔ i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna conséquence kan an da sera caman ma parce que ni i ye psychologie kɔni fɔ mɔgɔ tɛ taa n'o ye yɔrɔ jan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko conséquence b'o la directement i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna n'i ye violence yɛrɛ ta k'a lajɛ conséquence caman caman de bɛ violence la o conséquence fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ bɛ na ni min ye o ye bana kuntanw ye. se ka na ni infection sexuellement transmissible ye mhm. n'a fɔ eh, bana bana jugu cɛnimusoya ta fanfɛla la mhm. o bɛ se ka na viol ta fanfɛ parce que e bɛ taa muso dɔ viole muso dɔ bɛ na e viole komi an balimakɛ y'a fɔ cogo min na mhm. violence bɛ cɛ fanfɛ cogo min na a bɛ muso fana fanfɛ ten cogo la ni n'o y'a sɔrɔ ni muso in n'o y'a sɔrɔ ni bana dɔ tun b'a la n'a sɔrɔ cɛlamɔgɔ ye ni bana dɔ tun b'a la a bɛ se ka kɛ sababu ye e b'a kɛ parce que aw bɛna tuma min na e girin girinnen de don aw tɛ kɛ sababu ye k'aw yɛrɛ protéger o y'a fɛ o ye conséquence fɔlɔ ye conséquence filanan o ye blessure ye o ye violence physique ta fanfɛla ye n'i ye violence physique ta k'a lajɛ a bɛ fɔ n'i y'a mɛn ko physique yɛrɛ o ye fanga ta fanfɛla ye e bɛ se ka mɔgɔ dɔ bugɔ e bolo ko i diminen don a tigi kɔrɔ i bɛ k'a tigi bugɔ e bolo k'a ma se yɔrɔ jan na k'a sɔrɔ a sera yɔrɔ jan na c'est-à-dire dɔw bɛ yen u ɲɛ bɛ funu bɛ dɔw yɛrɛ bɛ dɔw bugɔ jeli bɛ jigin u kɔnɔ f'u bɛ sa o ye violence cause dɔ ye violence cause filanan ee cause sabanan o ye ee yɛrɛ faga komi n y'a fɔ cogo min na ka taa ka ti conséquence o ye psychologique ni émotionnel ta fanfɛla ye a conséquence dɔ ye ka ka wuli dɔrɔn ka t'i yɛrɛ faga parce que problème dɔ kɛr'i la sokɔnɔna la i t'a dɔn i bɛna a kɛ cogo min na a ɲɛfɔ cogo t'i bolo société la n'i nana a ɲɛfɔ fɛnɛ mɔgɔ tɛ n'i lamɛn mɔgɔ tɛ na lamɛn. surtout cɛw ta fanfɛla la n'i nana fɔ e e ye fugari de ye e bɛ tan cogoya la e bɛ tan cogoya la k'a sɔrɔ o tɛ a tigi yɛrɛ bɛna idée kelen min ye dɔrɔn o de ye ka taa a yɛrɛ faga a b'a fɔ n bɛ n yɛrɛ faga o bɛ k'a ko bannen k'a sɔrɔ o dun t'a ko solution ye Viola- n'an ko k'an bɛ don violence cause kɔnɔ violence conséquence ka ca mɔgɔ tɛ b'a fɔli la a conséquence belebeleba dɔ fana ye min ye o de ye ee,

musomaninw ni furu sirila bi olu bɛ sa sini mhm. a camanba bɛ violence de kɔnɔ parce que sigi ka fɔ tɛ kɛ denw bɛ mun ye reflet min y'u ba ka u faw la u bɛ taa ka t'o ɲɔgɔnna de ladege furuso kɔnɔna na a bɛ na ni furusaw ye a bɛ na ni e, conséquence kɔlɔlɔ caman camanba de bɛ violence in na min tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ mhm. o de ye o dɔ fana ye e, délinquance délinquance délinquance minnu bɛ kɛ an ka société kɔnɔna na mhm. e bɛ sokɔnɔna la chaque fois i fa ni ba de bɛ ɲɔgɔn bugɔ la chaque fois de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ la chaque fois ko dɔ bɛ yen nɔ i b'a kɛ cogo di des fois i bɛ bɔ ka taa i réfugier kɛnɛmala la e bɛ taa kɛnɛmala la mɔgɔ min fɛ yen n'i taara sɔrɔ a conséquence ɲɔgɔnna b'o kan a bɛ mun de fɔ cɛ an tɛ taa nin fɛn in ta an k'a min a b'a to ni problème in bɛɛ bɛ bɔ an kunkolo la dɛ mm. i bɛ an ka société la denmisɛnninw bɛɛ kɛlen don joint minnaw ye mais à notre tour là an yɛrɛ t'a kun yɛrɛ ɲini k'a dɔn yɛrɛ a kun caman caman ne bɛ se ka fɔ a caman caman in bɛ violence la
O faamuyara ali ni mɔgɔ minnu confronté la ni problème in na plutôt i b'a fɔ cɛlaka minnu bɛ nin problème suguya kɔnɔna na e yɛrɛ fɛ u kan ka kɛ cogo di parce que n'i bɔra n'a fɔra ko ka bɔ ko ka kuma tuma dɔ la a man nɔgɔ parce que e ka bɔ k'a fɔ ko ne muso bɛ ka n bugɔ de walima muso bɛ n neni de i' ma jan i b'a fɔ mun yɛrɛ ɲɛna u b'a fɔ o tuma e tɛ cɛ de ye donc e bɛ mun de fɔ o yɔrɔ in bon yanni k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ segin kɔ dɔɔnin ee ka dɔɔnin fara an balimamuso ka kuma kan i b'a fɔ conséquence kɔnɔna la parce que ne n ka denmisɛnninya fanba bɛɛ kɛ Marikala Marikala Segu cɛ trente-cinq kilo catiri tɛ ne réalité min ye violence kan moi je parle en fonction de ça an tun bɛ sanni kɛ butigi dɔ bolo mais ne tɛna tɔgɔ fɔli kɛ yan quoi a don don ka da la wari b'a kun se b'a ye marché b'a bolo a nana bɔ muso min kɔrɔ a ye muso nin furu ka sɔrɔ muso bɛ bulumisi kɔrɔ mhm. cɛ yɛrɛ fa kelen ba kelen cɛman na o ma muso ɲɛda ye muso nana furu ka kɔɲɔ kɛ n'i bɛ muso ɲini a bɛ san kɔrɔ a tɛ bɔla yɛrɛ jusqu'à ce que cɛ nana problème dɔ sɔrɔ bon biyɛnw tiɲɛna butigi nana bin maintenant cɛ tun bɛ si kare kɔnɔ a bɛ si a kun fɛ mɔgɔ m'a faamuya quoi u ko mun bɛ ka bila la i yɛrɛ b'a ye terikɛ dɔw b'a fɔ e t'i da o ka fisa kare kɔnɔ ko ni t'i yɛrɛ sutura so kɔnɔ u b'a fɔ ko sokɔnɔna ka kalan kɛnɛmana ka kalan n bɛ n ko min ko n bɛ n cɛ ye maintenant cɛ nana t'o la tilegan fɛ a bɛ taa muso ni manamanamɔgɔ minɛ manamanako sira la a yɛrɛ siso kɔnɔna la n'a kumana muso fɛ i bɛ muso mankan ye yanni k'i jɔ k'i bɛ ne corriger i t'i jija k'i ka du dahirimɛ kɔrɔ kuran facture juru b'e la ji sɔngɔ b'i la balo tɛ yen e denw bɛɛ yɛlɛmana anw fɛ yen nɔ yanni i k'a fɔ k'i bɛ ne jogo kɔnɔ i jija k'i ka du ta cɛ taara misiri la don dɔ ka fajiri seli ka tagama ka na sabara sen fila da k'i fili pɔnba la i m'a faamuya maintenant o ye conséquence ye o ti baro ye mais ne yɛrɛ ye mun ye ne bɛ se k'a lakale o témoignage dɔ ye quoi parce que sisan Ka na i ka ɲininkali la a bɛ n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ damatɛmɛ wale min bɛ taa ka cɛ sɛgɛrɛ yala i b'a manifester cogo di solution jumɛn b'i bolo a la ne ma a bɛ n'a fɔ i ka ɲininkali y'o de ye c'est à dire i bɛna cɛ lajɛ sisan n bɛ fɛn dɔ fɔ cɛ bɛɛ ye bi a kɛra anw faw ka jigin ka na n dɔgɔ la ne yɛrɛ b'a la bon bi de anw yɛrɛ ye hakili sɔrɔ dɔɔnin k'a dɔn k'a fɔ muso furu fɛn don hadamadenya dafalan don mais an kelen kelen chaque fois an bɛ épreuve min ye diɲɛnatigɛ kɔnɔna na an b'a miiri k'a fɔ an bɛ muso furu mm-hmm. mais ni mɔgɔninfinya dafalan don jagosa don i b'a kɛ mais n b'a ɲini cɛ bɛɛ fɛ i kana se san bi saba ma ka sɔrɔ i ma muso fila ta

n t'a dɔn n'i y'a faamuya quoi i bɛ farafin caman ta k'a fɔ min balo ka se san bi seegin anw génération na min balo ka se san bi seegin san bi wolon wolonwula san bi kɔnɔntɔn ma a man ca i b'a sɔrɔ san bi naani san bi duuru san bi wɔɔrɔ ni e san bi saba san bi naani sɔrɔ ka sɔrɔ i ma muso furu donc a bɛ n'a fɔ sisan i ka vie tigɛra tilancɛ de la caman bɛ yen nɔn olu bɛna u bɛ sa ka sɔrɔ u ma se k'u denw lamɔ dɔw bɛ sa ka den buruburu to muso bolo A ka ca maintenant i bɛna a ye sisan muso caman bɛ malobali astaghfirullah jama ka hakɛ to an sigilen don kuma na tɛmɛ sira dɔ kan muso caman bɛ i waleya dɔ ta ka cɛ sɛgɛrɛ furu kɔnɔna la parce que a b'a dɔn a kelen don i m'a faamuya a b'a dɔn k'a kelen don mais n'a b'a dɔn ne ye fila ye ne ni ne cɛya la a bɛ taa yen fɛ o b'a bɛrɛ bɛn n'a yɛrɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka kuma nin faamuya quoi kelen ee cɛkɔrɔba fɛ baro ka di ne ye n delila ka sigi cɛkɔrɔba dɔ kɔrɔ an sigilen an bɛ kuma la quoi aa e ka hadamadenya kɔnɔ i bɛ muso joli ta ne ko non n ko moi je ne suis pas contre la polygamie n ko mais n'i y'a kɛ i bɛ kɛ dɔ fɛ ka dɔ to n ko donc ko ne tɛ tɛmɛ muso kelen kan ko n denkɛ ko an sigilen filɛ nin ye faden sago fɛn fɛn la kalaka kɔnɔ yan nɔ ko muso kelen ta dusukasi de don ne ko a ma n ko cogo di a ko plus cɛ bɛ kɔrɔ plus i bɛ dɛsɛ plus fanga bɛ ban mais plus muso bɛ kɔrɔ a bɛ se sɔrɔ a b'a dɔn k'a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ bon ni muso y'o dɔn dɔrɔn a b'i bila cɛya place la i mago bɛ jɔ muso la ci o ci la n'a sago ma se a t'a kɛ ko mɔgɔ caman fɛ muso fila muso saba bɛ n bolo k'a bɛɛ ye cɛya ye ko cɛya tɛ wo k'i b'a ta ko parce que se t'a la e mun filɛ nin i sigi du caman bɛ yen nɔ e b'a dɔn i b'a fɔ n balimamuso ma i b'a dɔn cogoya min na a yɛrɛ b'a fɔ ko e Marisa ko nin dutigi sɛgɛnnen dɛ k'i b'a fɔ den t'a bolo i b'a fɔ muso t'a bolo a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ muso kelentigi
donc ni fila don sa ni fila don compétition de don dɔw b'a fɔ ni ne y'a kɛ k'a ɲɛ ne denw b'a barika sɔrɔ mhm. ni ne denw barika sɔrɔ cɛ bɛ cɛ tɛ yen nɔ o de fɔ muso ye ko n'i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun mais ni e ma kɛ cɛ la ka ɲɛ dun i ni cɛ tɔnɔ tɛ i ni den tɔnɔ tɛ i ni diɲɛ tɛ i ni lahara tɛ est-ce que i y'a faamuya o ye ne ka point de vue fɔlɔ ye maintenant point de vue filanan ye mun ye sisan n b'a ɲini jeune bɛɛ fɛ k'a ɲini denkɛni bɛɛ fɛ k'a dɔn kɛnɛjɛni bɛɛ tɛ bokɛyɔrɔ ye kana fɛn ɲuman bɛɛ k'a fɔ n bɛ n bila nin kɔ musoya tɛ ɲɛ ɲuman ye musoya tɛ forme ye musoya tɛ solo ye parce que n'i ye bataramuso furu a bɛ bataraden wolo k'a d'i ma o de kosɔn de bi furusa nana caya ni furu ye parce que furu yɛrɛ hadamadenw m'a ɲini k'a dɔn m'a kun dɔn furu kɛra fu y'an bolo bi ka kanu kɛ nata ye ka musoya kɛ jago ye ka tila ka na yɛrɛfeere kɛ waso ye e bɛ muso jumɛn ta o sira kɔnɔna na k'o bɛ taa den d'i ma ko o bɛ se k'a k'a yɛrɛ k'a b'a kɛ fa ye k'a kɛ sigida ye surtout k'a b'a kɛ jamana ye. Ɲɛ gɛlɛ. A bɛ yan. A tɛ an ye san wɔɔrɔ kɛ an bɛ to ka recherche dɔ kɛ. Unhun. Denmisɛnninw bɛ yen n'u bɛ sɔrɔ sirada la mais i b'a sɔrɔ ni minnu tɛ jouer min na i b'o sɔrɔ fɛnkuntan min dɔ la a furakisɛ dɔ b'u bolo ko san nugu dɔw ta ko panɔni bilen bilen ne t'a fɛn ninnu bɛɛ dɔn quoi i ma faamuya i bɛ n'u y'u b'a la mais en même temps i bɛ taa dɔ jɔlen ko dala giri o de kosɔn ne ko violence tɛ se ka ban jamana nin kɔnɔ quoi et maintenant e bɛ ten c'est parce que i ye muso dɔ ta i ka tata tɛ moi je suis de Segu mais du bɛ hali sini segu dugulen denw t'o o du den ta ka furu cɛɲa tɛ jɛya tɛ bonya tɛ janya tɛ i mago bɛ fɛn fɛn la dafalen b'u la mais u b'a fɔ ko ne ye n ta ko kɔ t'i la donc k'a yira jeune bɛɛ la ni i ma ɲɛ de ko dusukasilako man di k'i jɛ i kana dusukasilako kɛ parce que n'i taara muso dusukasibaatɔ ta fo ka se hali i su tɛ lafiya kaburu kɔnɔ
o faamuyara ani an bɛ i fo i ka o ɲɛfɔli la an ka baro bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma sisan nɔ kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an filɛlikɛlaw ma
kumakan laban min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin an filɛlikɛbagaw ma yanni ka n ka kumakan laban fɔ n bɛna dɔ fɔ ale ɲɛna Certes, et muso filanan ta yɔrɔ in mhm. je sais an fɛ la ko tɛ mais a ye mun fɔ a n'a ka raison de don mhm. mais ne bolo yanni i ka muso filanan ta i ni muso fɔlɔ min bɛ yen nɔ i ka sigi aw ka communiquer mhm. n'aw communiquera furu kɔnɔna la lala a bɛ caman bɔ a la a bɛ na ni muso filanan ta fɛnɛ éviteli ye parce que a caman kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ manque de communication ye furu kɔnɔna na ni communication bɛ yen nɔ i yɛrɛ ɲuman na e k'i muso tata dɔn e ka t'i muso ta a ta yɔrɔ la n'a nana a ka ca ala fɛ e k'i fɛla f'a ɲɛna a k'e fɛla dɔn aw ka ɲɔgɔn fɛla dɔn aw ka furu bɛ taa ɲɛ bon n'i ye muso fɛnɛ ta fɛnɛ n'i y'a la sensibiliser muso muso ye bɔgɔ de ye quoi n'i y'a mɔ k'a bila yɔrɔ min na o yɔrɔ de don n'i ye mun ɲɛ jira a la a bɛ taa ni o de mm-hmm. n'i y'a ɲɛ jira a la k'a fɔ ko nin de bɛ taa tɔgɔ la a bɛ taa ni o de muso filanan ta in t'a ɲɛ ye dɛ tuma dɔ la i bɛ filanan ta a bɛ tila ka segin a dakɔrɔ ma O dɔw yɛrɛ bɛna arajo dɔrɔn ka taa. Ahan ka tila ka taa. I bolo ko filanan ta in mais fɔlɔ min b'i bolo n'i y'a don i sagona da fɛ e k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye e muso ye i k'a furu kuma yɛrɛ laban in bɛ se ka kɛ mun ye dɔrɔn o de ye mara ka segin so. Mɔgɔw ka cɛ k'a dɔn k'ale ye cɛ de ye muso yɛrɛ fana k'a dɔn k'a fɔ k'ale ye muso ye. Ni o kɛra la la a ka ca Ala fɛ u bɛ ɲɔgɔn ye. Kumakan laban min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin n balima cɛlakaw ani musolakaw ma ani n balima sifinnakaw o de ye k'a fɔ violence ko in na lutte bɛ ka kɛ lutte bɛ ka kɛ mais nɔ tɛ ka y'a la anw yɛrɛ de dun ye lutte kɛbagaw ye mais mun de bɛ anw yɛrɛ la n'anw yɛrɛ tɛ k'o changer parce que n'a fɔra ko violence violence anw de don nin de don e de don ne de don kuma min bɛ ka fɔ o kuma de tɛ ka mɛn wa a kɛcogo de tɛ ka ɲɛ wa an b'a kɛ ala ye k'a dɔn bon ne bɛ mun fɔ an balima musolakaw ani cɛlakaw ɲɛna o de ye ni violence kɛr'i la surtout cɛlakaw i ka violence exprimer a ka fisa ni saya ye a ka fisa ni suicide ye a ka fisa ni fɛn caman ye quoi i ka exprimer a nin de bɛ ne kan i balimaw k'a dɔn k'a fɔ ko nin de b'i kan solution bɛ sɔrɔ pour que ka se ka violence in a bɛ se ka ta ka b'i kan cogo min na o solution bɛ f'i ɲɛna a kɛra ko ni muso taara a fa fɛ yen nɔ k'a fɔ ko n cɛ bɛ ka n bugɔ fa bɛ solution dɔ sɔrɔ k'a f'a ɲɛna mais ni e muso bɛ k'i bugɔ n'e ma taa f'i fa ɲɛna a bɛ kɛ- a ko bɛ kɛ cogo di nka mais n'i taara o fɔ a caman bɛ fɔ ko a furu sa hali sisan e k'i banba bani n'i banba dɔw la lala u b'a fɔ ko ah nin bɛ ka nin fɔ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ a bɛ nin kan an ka solution dɔ ɲini muso bɛ se ka lasigi kuma dɔ bɛ se ka f'a ɲɛna ne komi e cɛ fɛnɛ bɛ se ka lasigi kuma dɔ bɛ se ka fɔ cɛ ɲɛna o n'a kɛra ten cogoya la a ka ca ala fɛ a bɛ a bɛ a bɛ nɔgɔya ani masculinité positive n tɛ ɲinɛ o kɔ cɛw halisa a ye kɛ masculin positif ye o ye mun ye kana fɔ ko nin ye muso ye nin bɛ nin kɛ tan cogoya la k'i yɛrɛ wusaya o ma muso bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ mm. i ka d'a la k'a fɔ ko e cɛ ye e fana bɛ se k'o kelen kɛ hali n'a bɛ tobili kɛ ka to ka ka to ka taa jaba wɔrɔ ni e y'o kɛ muso la sisan muso bɛ tobili la e bɛ to ka taa dɛmɛ i ka jaba wɔrɔ a kɛrɛfɛ hali n'a m'i to yen dɔwɛrɛ kama a b'a fɔ ko n'i ye nin fɛn n'i ye nin kɛ nin na sisan est-ce que sini a bɛna an ka jaba wɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko jaba gasi kɔni bɛ don mɔgɔ kɔni ɲɛ la o ɲuman ye min ye an bɛ min fɔ an balimakɛ cɛlakaw ɲɛna ani musolakaw bɛɛ lajɛlen ye halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que nin violence ko in bɛ se ka ban cogo min o de tun ye ne ka kumakan laban ani e fana i ka kumakan laban bon n bɛ foli di an filɛlibaga bɛɛ ma yɔrɔ janna mɔgɔ fara yɔrɔ surunna mɔgɔ ma Ee ka segin kɔ dɔɔnin yanni n bɛ n ka kumakan laban fɔ k'a fɔ an balimamuso ye a ka du fila ta bi a k'a lajɛ quoi muso fila bɛ cɛ kun ni muso kelen bɛ cɛ kun i b'a muso filatigi cɛ bonya ni muso kelentigi ta ye kelen filanan ye mun ye ne b'o f'a ɲɛna cɛ t'i ka muso kelen ta i t'a kɔlɔlɔ n'a nimisa i tɛ bila a kɔnɔ f'i ka kɔrɔ n'i kɔrɔla i b'a sɔrɔ i bɛ sa ka sɔrɔ i sa kuma ma se parce que mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ bɛ occuper i la parce que plus musokɔrɔba bɛ kɔrɔ denw ka bako bɛ bonya ni fa ta ye e yo ne wo an bɛɛ ka bako ka bon n'an fa ta ye i m'a faamuya o y'o ye quoi maintenant ni muso ye fila ye den bɛ kɛ fila ye bɛɛ bɛ dugawu ni barika ɲini de la kɛlɛ ni fin de don i m'a faamuya o y'o yɔrɔ ye quoi maintenant baro bolo ma ni cɛkɔrɔba dɔ jɛra a ko ma n denkɛ k'i bɛna kɔrɔ i bɛna se muso furu ma ko n'i ye subagamuso sɔrɔ i k'a furu n'i ye nafigi sɔrɔ i k'a furu i y'a faamuya n'i ye zon sɔrɔ a furu ko mais n b'i deli ala kama i jija i kana nkalontigɛla furu maintenant n ko a ma ne ti zonmuso minɛ cogo dɔn a ko n'i ye zonmuso furu n'a nana i fɛ fɛn fɛn b'i fɛ wari fara sanu kan jaman i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sigi ko nin de ye ne ka diɲɛ n'a lahara n'a ɲɛna bɛɛ ta don n'a tiɲɛn'a to yen ko fo ka taa se saya ma o tɛ fɛn t'o la k'a bɛ taa n'o ye ko ni i ye nafigimuso furu n'a nana i fɛ e k'a sigi ba secret o secret bɛ du la i k'a bɛɛ fɔ a ɲɛna ko ni kelen mɛnna kɛnɛ ma k'a bɛ fɔ k'ale de y'a fɔ k'e tɔgɔ tɛ ye o la a ko tugun ni i ye subagamuso sɔrɔ a furu n'a nana duden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a sigi ko an n'an ka du kalifa b'e la ko hali duden kelen kunkolo t'a dimi ko sinon k'a fɔ k'a nɔ don est ce que i y'a faamuya ne ko ko muso nkalontigɛla dun ko nkalontigɛla bɛ se k'i faga ka nkalon tigɛ k'a m'a kɛ a bɛ se k'i suɲɛ ka nkalon tigɛ k'a m'a kɛ a bɛ se ka kalabanciya k'i la k'a fɔ k'a m'a kɛ ko minɛ cogo t'a la fura t'a la donc o kosɔn ko denmisɛnnin bɛɛ ma bɛɛ k'i furuyɔrɔ dɔn n'i y'i furuyɔrɔ dɔn i b'a ye i ka mɔgɔninfinya bɛ nɔgɔya i ka hadamadenya a bɛ sabati tugun n ka laban bolo ma n bɛ min fɔ sifinnakaw ye k'a dɔn i b'a fɔ an balimamuso y'a fɔ cogoya min na a b'a fɔ ni degun bɛ n na n b'a ta n bɛ taa fɔ n fa ye i bɛ taa fɔ i fa ye bi yanni e bɛ s'i cɛ fɛ n'i fa m'i sigi k'a f'i ɲɛna muso bɛ mara tan ne y'i ba mara tan mɔgɔw b'a fɔ ko sigi ka kuma tɛ cɛ dɔw bɛ olu b'u sigi ka kuma muso fɛ fo kasi ɲɛji la mais munna tugu ta ye o de ka ca i b'i muso sigi ka kuma a fɛ dutigi caman bɛ a bɛ dudenw sigi ka kuma u fɛ f'a bɛ kasi ɲɛji la a b'a fɔ aa n'i y'a ye ne b'aw sigi sigi an tɛmɛna erreur dɔ y'an sɔrɔ an tɛ fɛ erreur in ka aw sɔrɔ o kosɔn an b'aw sigi ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kun y'o ye ka hakili ɲuman fɔ k'a ta k'a d'u ma mais malgré tout ça bonya t'a la dɔgɔyama don i bɛ jogo don muso la i bɛ muso dilan mun sɔnna dilanni ma mais mun ma sɔn dilanni ma ne ba hali ni balimakɛ b'i bolo ala kama a fɔ a ka filanan ta ba a ti ban nɔ maintenant n'a ye filanan ta sisan olu bɛna ɲi muso dɔ bɛna ɲini e juguya kɔ sisan a b'a fɔ ko e cɛ ko ne ye juguya k'a ka nɔgɔ a ma yɔrɔ min k'a bɛ taa yen o diyagosa ye cɛ ta gɛlɛyala bi o i m'a faamuya o y'o ye mais et pourtant ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen san bi saba yɔrɔ o denmisɛnnin mais a ye muso naani de furu ka furu sa n'i y'a ɲininka ko mun na a b'a kɛ a b'a fɔ ko e n terikɛ cɛ ni cɛ bɛɛ kan ka muso tan tan furu muso tɛ ban i ti b'i fa n'i ba bara k'i bɛna ne ka mara tiɲɛ ka ne kunkolo kalaya i bɛ taa tɔ kɛ kɛnɛ ma et pourtant muso dɔ fil'a kun sisan Donc kuma nasurunya bolo ma k'a yira k'a fɔ damatɛmɛ wale bɛ taga cɛ sɛgɛrɛ a kɛra furuɲɔgɔnya kɔnɔna ye a kɛra sigida ye a kɛra teriya ye a kɛra baara yɔrɔ yɛrɛ ye a caman bɛ yen nɔ a bɛɛ ti kumabaliya ye a bɛɛ ti manque de communication i b'a fɔ n da sera a ma cogoya min na yeko b'a la fɛn wɛrɛw b'a la mais pour que a ka nɔgɔya an k'an ka fɛnw simplifier ka bɛrɛ b'an yɛrɛ ma tugun i b'a fɔ partie dɔ bɛ yen o ye mun ye sisan o ye grand famille ko ye généralement i bɛna taa i b'a lajɛ sisan éducation bɛ ani sous-région ta n'u tɛ kelen ye quoi i bɛ denkɛni min ye k'a fɔ ne ni muso bi ee ani n fa ni n ba an bɛ kɛ ɲɔgɔn kan o ka ca yan mhm. parce que i b'a fɔ n fa ye n ta n ba ye n ta ne ye muso furu mais n fa ni n ba ta mhm. ko pour que n bɛ se k'u dugawu n'u barika sɔrɔ mun na o ka di ala ye mais sous-région caman bɛ yen a tɛ ten o bɛ den olu mana muso furu dɔrɔn u bɛ bɔ fa ni ba kan mais et pourtant a cas dɔ bɛ yan ne yɛrɛ y'a ye et puis a réussir u bolo n'i taara fɔ dutigi ye ko n bɛna muso furu a b'a fɔ yɔrɔ ɲini i bɛ muso bila yɔrɔ min na maintenant denkɛ dɔ ko a ma ko mun na i bɛ nin fɔ ko n b'a f'i ye mun na parce que ni i ye muso furu k'a don ne kan i ka di muso i muso ka di mais ni ne m'a nege b'i la i ba b'a nege b'i la soit i bɛ muso furu sa soit i nege bɛ b'i muso la bon a ka furu tɛna ɲɛ den o den k'a bɛna wolo a bɛ kɛ mara jɛngɛnen y'a bolo mais ni n'i ka du don i b'i ka mara don i muso la ka tila k'a yira muso ka mara don denw na ne m'a fɔ i ka ne bila ne m'a fɔ k'i ba bila ni fɛn bɛ a bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan mais pourtant ni seli bɛ yen i b'a ye u bɛɛ bɛ taa fara ɲɔgɔn kan a bɛ ambiance dan ye rancune tɛ yen bɛnbaliya tɛ yen faden t'a la baden t'a la i t'a mɛn mɔgɔ si da k'a fɔ ko nin yɔrɔ bɛnbaliya wale dɔ bɛ yen nɔ u ni ɲɔgɔn cɛla la donc faamuya ko don sigi bolo don mais hadamadenw k'a faamuya k'a dɔn an taala ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i jija i ka se i ka kɛta la ka se i ka fɔta la k'i ko kɛ yɔrɔ woloma ka bɔ ko kɛ yɔrɔ tɔw la parce que ne bɛ n baser nin de

an ye dɔ fɔ les violences faites aux femmes kan donc kumaw cayara ko an bɛ ɲina cɛlakaw fana kɔ donc bi an y'a ɲini ka na baro kɛ o fana kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko cɛlakaw fana sen bi violence ko la malgré que musolakaw de bɛ a caman sɔrɔ cɛlakaw fana bɛ yen minnu tɔɔrɔlen bɛ kosɛbɛ an bɛ foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an ka régie mɔgɔw fo fabrice bɛ yen nɔ cheick bɛ yen an b'o bɛɛ lajɛlen fo aw minnu tun bɛ k'an suivre fana an bɛ aw fo fo aw sigiyɔrɔ la ka plateforme membre bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka les jeunes pour le futur non association des jeunes pour le futur ko membre mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an ka invité tɔgɔya la nin bɛ dansigi an ka bi wulada in na baro la an b'a fɔ ko k'an bɛn mercredi wɛrɛ et mardi wɛrɛ plutôt 19 heures ni ala sɔnna a ma